Is gearrthóg í seo ag breathnú ar an gCreat Amharcstaidéir. Féachtar le trí phríomhcheist atá tábhachtach don amharcstaidéar a fhreagairt, céard a cruthaíodh, cén chaoi ar cruthaíodh é, cén fáth ar cruthaíodh é. Mar a fheicimid ar barr na grafaice, tá an creat amharcstaidéir struchtúrtha timpeall ar shé ghné. Is iad na sé ghné, comhthéacs, ealaíontóirí agus saothair ealaíne, anailís, gnéithe ealaíne agus prionsabail deartha, meán agus réimsí cleachtais, nuálaíocht agus aireagán. Is féidir na gnéithe seo agus a gcur síos a aimsiú ar leathanach 25 go 28 sa sonraíocht. Treoraíonn gnéithe an Chreata Amharcstaidéir rannpháirtíocht scoláirí le hamharcstaidéar i saothar praiticiúil agus scríofa araon, mar a léiríonn na saighdeanna Cuidíonn gnéithe an chreata le scoláirí tuiscint a fháil ar an méid a tharla roimh an tréimhse gluaiseacht ina n-áirítear uirthi, le linn na tréimhse gluaiseachta féin agus aon éifeacht a bhí ag an tréimhse gluaiseacht ar smaointe nó ar shaothair ealaíne níos déanaí. Is cuma má tá an scoláire ag gabháil do thionscadail phraiticiúla mar chuid den obair ranga nó i mbun staidéir ar léirithe den chultúr amhairc, ba cheart na gnéithe sin a úsáid. Tá trí phríomhréimse ábhair laistigh d'amharcstaidéar mar atá léirithe ag bun na grafaice. Cruthaíonn na trí réimsí ábhar deiseanna do scoláirí eispéiris ealaíne éagsúla a iniúchadh agus dul i gceann ina gcuid oibre praiticiúla agus scríofa araon. Mar a léiríonn na Saighdeanna Tacaíochta, breathnóimid arís ar na réimsí ábhar atá léirithe ar leathanaigh 29 go 33 sa sonraíocht. Réimse ábhar 1. An Eoraip agus an domhan mór. Cumhdaítear a bheag nó a mhór leis sin an stór ealaíne ón Iarthar ón tréimhse Rómhanúil agus ón tréimhse Gotach go dtí an lá atá inniu ann. Tá rannóga fócais éagsúla sna réimsí ábhar sin. Tóg nóiméad anois chun na rannóga fócais bainteach le réimse ábhar 1 a léamh. Déanfaidh scoláirí staidéar ar na healaíontóirí agus na saothair ealaíne is aitheanta i dtréimhse ngluaiseacht roghnaithe agus is fearr a thaispeánann smaointe, ábhar, stíl, téamaí, seánraí agus teicnící na tréimhse gluaiseachta sin. Réimse Ábhair 2, Éire agus a háit sa domhan mór. Cumhdaítear a bheag nó a mhór leis sin rogha tréimhsí suntasacha ealaíne mar a chonacthas in Éirinn iad thar na céadta bliain. Tóg nóiméad anois chun na rannóga fócais bainteach le Réimse Ábhair 2 a léamh. Tá sé tábhachtach go ndéantar ceangal leis an Eoraip agus leis an domhan mór nuair is ábhartha. Cé go dtagraíonn na rannóga fócais i réimse ábhair 1 agus 2 go príomha do chanóin stair na healaíne, ba cheart do réimsí eile cleachtais amhail dearadh, obair cheardaíochta, ailtireacht, dearadh uirbeach nó tuaithe, grianghrafadóireacht, scannán agus eile nuair is ábhartha a bheith mar chuid den fhoghlaim freisin. Ní mór don scoláire taithí a fháil ar roinnt de chuid oibre san Amharc-Staidéar go pearsanta mar a gheobhadh sé ar aon fhoinse phríomha eile. Réimse Ábhair 3, Domhan an lae inniu. Cumhdaítear a bheag nó a mhór anseo litearthacht chriticiúil agus fiosrúchán comhthéacsúil chun raon eispéireas faoi thionchar na healaíne a dhíchódú, a thuiscint agus brí a bhaint astu. Spreagtar an scoláire chun ealaín agus cultúr ina ghnáthshaol a fhiosrú, taithí a fháil orthu agus machnamh a dhéanamh orthu trí cheithre rannóg fócais. Tóg nóiméad anois chun na rannóga fócais bainteach le réimse ábhar 3 a léamh. Ba cheart don scoláire tagairt freisin don chreat Amharc-Staidéir nuair a bheidh sé i mbun staidéir ar réimse ábhar 3. Mar is eol dúinn, don chomhpháirt scríofa, ní mór don scoláire rannóg fócais amháin a roghnú laistigh de réimse ábhar a haon agus réimse ábhar a dó. Ba cheart don scoláire dul i ngleic leis na gnéithe ar fad chun tuiscint a fháil ar a tharla roimh an tréimhse nó ngluaiseacht, ar an tréimhse nó ngluaiseacht féin, agus aon éifeachtaí ar smaointe nó ar shaothair ealaíne ina dhiaidh sin. Déanfaidh an scoláire staidéar ar gach rannóg fócais i réimse ábhair 3. Ba cheart don scoláire tagairt freisin don chur síos ar gach rannóg fócais do ghnéithe an Chreata Amharc-Staidéir nuair a bheadh sé i mbun staidéir ar réimse ábhair 3. Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin nár cheart féachaint ar réimse ábhair 3 Domhan an lae inniu as féin ina aonar, agus caithfidh fios a bheith ag an scoláire gur féidir naisc a chruthú le réimse ábhar 1 agus 2. Is féidir le daltaí.